bịakwanụ bịakwanụ bịa fụrụ ihe anụ mere m ebe anụnwa bịakwanụ nekwanụ geeti m tiri nekwanụ fensi m gbara agba bịakwanụ nekwanụ fensi m gbara agba ka anụ na-agbati kpọrọ ndị Abakaliki ama m ndị obodo ọ kpọ akpọ wee bịa ebe a n'ime abalị wee nụ ka a na anọkwa n'ime na be m na-arahụ ụra wee nụ ka a na-akpọ na-asị ka ọ pụta ha na kụgbuo ya ọ pụta ha na kụgbuo ya na m na-enyozi anya na windo ka m fụkwa ihe m ka m marakwanụ ndị na-ekwu okwu esizie m na windo na-enyo na-enyo anya wee fụ ụmụ okorobịa nọ witi ofu nwaanyị ọ na-asị ha na ebe a ka o bi ọ pụta ha na ha kụgbuo amaghị m onye na-ekwunu m wee tikata mkpu ihe m meziri bụ m duru nwaanyị wee chịrị akwa wee kpuchie onwe m wee si ụzọ azụ wee gbapụ agbapụzie m nwanne anụ na ndị ọ kpọrọ wee bịa wee si otu ọ were na-akụri ebe niile wee dara fensị niile m gbara wee kụrisichaa wee kụrie ụlọ kụrie boys quarter Quarter m tara ahụ wee rụ. M sị ka m e, arụọ boys quarter. Chai, lekwanụ boys quarter o, oh, Jizọs. E, e tii mmadụ n'aka, ha na-elekọta ụlọ anya. Jizọs. Na o nwere ka ọ dị na akwachara ozu. Lie mmadụ. lie di m ebe anụnwa agbaha fensị n'ụlọ anụnwa ọ gwara ka m jisike m gbaa fensị gbakọta ebe niile ka ebe anụnwa dị secure ka ya rụọ nwa boys quarter tii mmadụ na onye ga na-elekọta ụlọ anụnwa anya onye ka ha kpọrọ ndị ọ kpọ wee bịa ama m ihe a na-asụ anụrụ m ka a na-ekwu okwu anụghị m ihe ha na-asụ ihe m nụziri bụ ka a na-asị ọ bụ ha na ọ pụta kụgbuo ya ọ pụta kụgbuo ya m duru nwaanyị wee si ụzọ azụ wee gbapụ na ka anụ dara ihe niile wee kụrisie na ya na boys quarter m rụrụ arụ ya na boys quarter m rụrụ arụ ka anụ si wee kụrisie ya ya na boys quarter m rụrụ anụ sị na ọ mụ ka ọ chọrọ wee bịa mụ ka ọ chọrọ ka ọ gbuo ọ bụzie na m apụtaha ha were iwe wee kụrisie ebe niile

bịakwuru na fensị m gbara bidoro n'isi wee gbagide fensị a wee ruo n'isi ka ọ wee dị mma ka a gbachie ebe a ka ebe a dị secure wee rụọ boys quarter ka e tii mmadụ ka ụlọ a dị secure anụ wee bịa wee kụrie ebe niile anụ kpọrọ ndị ụmụ nwoke ọ kpọ wee bịa n'ime abalị two o'clock aha m anụ ihe ha na-asụ amaghị m ebe ha si aha m anụ ihe ha na-asụ m na-anụ ka a na-asị ọ bụrụ ha na ọ pụta kụgbuo ya

amaghị ihe m ga-ekwu Ọsụmenyi bịanụ unu marakwa ihe unu na-eme bịanụ mee ọ bụrụ na asị na mee ihe bizi be Alasambara ka m laba ọ bụrụ na unu achọghị m ka m laba dị o ọ bụrụ na achọghị m ka m laba achịrị m ụmụazị laba na ụmụazị aha ebe ebe n'elu ụmụazị ejeha ebe n'elu ụmụazị ejeha ebe n'elu ụmụ nwoke na ofu nwaanyị ọ ihe m mụrụ ebe a ụmụ nwoke na ofu nwaanyị ada ka m bụ abụ m onye Ọsụmenyi nne m bụ Ọsụmenyi nna m bụ Ọsụmenyi a na-alụ m na Ọsụmenyi kedu ihe m mere Anụ kedu ihe m mere Anụ Adịnnụ Anụ Adịnnụ nwa Pius Adịnnụ kedu ihe m mere Anụ nwa Pius Adịnnụ nwa Ume Alasambara kedu ihe m mere Anụ o ji wee kwatusie ụlọ a kedunụ ihe m mere Anụ Anụ ji wee kwatu ụlọ a bikonụ bịa bịanụ jụọrọ m ihe m mere Anụ o ji wee nwee obi wee kwatu ụlọ a ọ bịara igbu m ọ bịara igbu m ọ bụ na afụzi ha m enwere ha were iwe maka na m gbara ọsọ wee kwatubezi ụlọ o nwere ihe ụlọ mere ha o nwe ihe m mere ha bịa kwuo n'ihu m karịa iji ime abalị wee chọrọ m wee bịa anụ ji ime abalị wee kpọrọ mmadụ bịa ka ha bịa gbuo m ha bịazi ọ bụ na m gbapụna ha m gbapụzie were ha iwe wee kwatuba ụlọ ọ kwa ya bụ ihe m na-akpọ o nwe ihe ọzọ bikonu bịakwanụ mara ihe unu na-eme